ni zabwino kumasonkhana pa mawu a mulungu dziko lapansi lili la bize zochitika zambirimbiri kuli maliwu a ndale kuli maliwu a mipira kuli maliwu osiyanasiyana amene akoka tcheru cha wanthu koma maliwu onsewa sangatipatse ife moyo niothera pa dziko lapansi pompano Koma ni liu limodzi limene lingatipatse ife moyo, limene linamuitana Lazaro m'manda muja, kuti, Lazaro, tuluka! Ndipo Lazaro uja wakufa uja atatha 4 days akununkha, auola, anakhalanso ni moyo. Ndipo limeneli ni liu la Ambuye Yesu Khristu. Ni angati amene amakokedwa tcheru ni liu limeneli, kuti amazitenga zinthu zonsezi zachabe koma kuti akhale ku liu limeneli, kuti amafuna pamalo pamene akukhala azimvetsela Baibo, azimvetsera uthenga aziwerenga baibo azikhala moyo wapemphero amene safuna kuti azijomba umapita ku tchalitchi kumeneko n'angati tikokedwa ni chani tingozindikira chimene tili mkati mwathumu chimene timakokedwa nacho ngati timakokedwabe ni zinthu za dziko lapansizi zungotanthauza kuti ife moyo wathu ukokedwabe ni mizimu yakuphompho yakugahena kumene koma ngati tikokedwa ni zinthu zakumwamba zimenezi tidziwe kuti ife si anthu apadziko lapansi ndife akumwamba kumeneko ndife ambuye yesu khristu ndiye tiyeni tisamalireni ndi nthawi yoopsa satana afuna atipangitse anthu abize aleluya komanso afuna atipange relax za mulungu tisaganizire tizingoganizira kuti pokhala ndi pompano pa dziko lapansi za moyo winawo tisaganizirepo ayi koma moyo winawo ulipo ndithu chifukwa n'ambuye yesu khristu wosanama amene adalonjeza amene akuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu a mulungu sadzapita kumwamba kulipo musakuphonya abwezi pangani china chilichonse chimene mungathe kuti musakuphonye anthu amataya zinthu zochuluka m'moyo mwawo kutaya chuma chawo zambirimbiri kuti apite kumwamba kumeneko ni sembe aleluya amakana kunyada kwawo amataya chuma chawo chonse cha mdziko lapansi zokonda zawo zonse nikudzichita salenda kwa mulungu kuti nili pano ambuye chifukwa choti afuna apite kumene kumwambako nde inuwo bwanji nanga makaniwo nanga mwano mukanapo mawu a mulungu mupita bwanji kumwambako chifukwa kumwambako si kwa gogo wanu ni kwa mulungu aleluya ndipo pokhala ni kwa mulungu kupita ana ake okha ana ake n'amene amachita chifuniro chake kukadakhala kwa gogo wanu ndikadati mupita Haleluya! Koma Mulungu si gogo. Iyeyo Mulungu ali na ana ake amuna ni akazi amene amachita chifuno cha Mulungu, ndipo iwo amadziwika ni Mzimu Woyera basi, ndiye chokhacho. Ndiye inu mufunika mukhale mu chimenechocho. Haleluya! Tatiye tipemphereni. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani pa nthawi ino. Bwerani, mu Mzimu wanu Woyera, mwa Mawu anu, mutiphunzitse, mutiyankhule. Tikayankhule ngati Davide, kuti ndinakondwa mmene amati tiye tipite ku nyumba ya Yehova. Inde, si ku nyumba ya Yehova komwe pali uphungu wanu. Ndipo angelo anu, kwa wina aliyense amene ali nkuonera, akakhale pamenepo, kumfulumizitsa kuti akachilandire chimenechi mwa mzimu. mene mu dzina la ambuye yesu khristu pempha zonse chiyamiko amen ndipo chichita kuti wonse ang'ono ndi akulu achuma ndi osauka ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo ndipo kuti munthu sangakhoza kugula kapena kugulitsa koma iye yekha

kudza zisanu ndi chimodzi imene ili 6 double 6 tili modzi ndiye tiwerenganso ku chivumbulutso kumene ndipo mutsimo mudatuka dzombe pa dziko ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu 4 ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu wa pa dziko kapena chabiriwiri chilichonse kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Ndiye pamene tawerenga apa timafuna tipitirize phunziro lathu la chilemba cha chilombo chisindikizo cha Mulungu. Ndiye mu gawo lapita lija timaona lawi la moto likuyenda likupereka chitsitsimutso kwa anthu mu nthawi zosiyanasiyana. na amithenga a Mulungu mu nthawi imeneyo, amene ali angelo ake, ma earthly messengers. Tinaona pamene chi Roman Katolika chitagwa, Martin Luther anadzuka, aleluya, ni uthenga wakukonzanso. Anthu anali ni chitsitsimutso mu nthawi imeneyo, aleluya. Ndiye tikuona kuti Martin Luther atachoka, otsatirawo anapanganso kahule kena kofanana ni mayi wawo uja. amene anagwa ku Nicaea Council kenako lawi la moto linachokeranso litachokera kenako John Wesley analiona mu nthawi yake nayenso anabwera ndi uthenga wa chiyeretso atachoka unagwanso mpingo chitsitsimutso ichi chinazimanso aleluya kenako lawi la moto lija linachoka ndiye tili pa mapentekostals pamenepo 1906 imene amayamba kwa Azusa Street kumene kunali chitsitsimutso, kunali kubwezeretsedwa kwa mphamvu m'kuyankhula malilime. Aleluya! Manso mapente anali ndi chiphunzitso cholimba chimenechi cha Mawu a Mulungu, kuti samalola mamembala azipita ku mashow kumene kumakonera mashow ma TV. Kuchenjera kwa mdierekezi kwakuti mafilimu aja watiikira umumu, na amene akutidyera nthawi, na amene akutiononga. Aleluya! samalola kuti akazi awo azidula tsitsa, olo kuti mkazi azivala ma trouser, olo kuti azivala ma miniskirt awa, amafuna akazi azivala ngati akazi mwa ulemu wonse. Ni m'mene amachitira. Aleluya! Izi, izi zovala m'ndolo umu, samalola zonse ziji. Koma taonani lero lino ma Pentecostals na amene muwaona matsitsi ametameta lero lino, aikaika zophoda aphoda phoda apenta penta nkhope zawo, ma trouser avala vala. Zonsezo, Hallelujah! Sikuti nifuna nikhale wa mwano kapena wonyoza ayi, koma ni mawu a Mulungu ni choonadi, niyankhula izi ni mtima wa chikondi. Ndipo cholinga chake nchakuti inu mungobwera ku mawuwo basi te sikuti mupwetekeke mwakuti mwakuti ayi chifukwa mukabwera ku mawuwo mupeza chisomo mupulumutsidwa mukhala pa choonadi chenicheni changwiro cha mulungu koma mukakana muzingokhala kupembedza chonchomo koma musakhala pa chifuniro changwiro cha mulungu aleluya nde mapente taona nimene akuchitira lero lino nde mu 1909 menemu munabadwa munthu wa Mulungu ameneyi William Marion Branham amene wakwaniritsa ulosi wa Malaki 4 5 kumene kuli ulosi wakuti Yehova asanabwere kuononga dziko lapansi kumapeto kuno adzatumiza kaye Eliya mneneri amene adzabwezeretsa zonse aleluya ameneyu na amene watibwezeretsanso ku chikhulupiriro cha atumwi chija chimene chinayamba pa tsiku la pentekoste zonse wabwezeretsa ndipo uthenga wake umene ndimaulalikira tili limodzi wakubwezeretsa wa mawu chifuniro chonse changwiro cha mulungu ndipo lawi la moto linatsika pa mtsinje wa ohio ku america kumene mmene ankabatiza mu utumiki wake brother branham ameneyi linafika ndi mawu kuti uthenga akuti monga yohane anatsogolera kubwera koyamba kwa ambuye yesu khristu uthenga wako utsogolera kubwera kwachiwiri kwa ambuye yesu khristu ndipo tili mu uthenga wake umenewu aleluya ndiye kuwala kwa nthawi yathu yakumadzulo ino kumene aleluya kwakuti inu mukakukana mukusankha kukhala mu mdima kuti simufuna muyende mkuwala kwa ambuye yesu khristu kumene ndipo matchalitchiwa a uthenga uwu aleluya ngakhale kuti alipo chonchomo koma tikupeza kuti enanso nawo akuwukana akuwukana koma akuunyamula m'manja chifukwa chakuti ntchito zawo, moyo wawo, suwonetsera chimene uthengawo uli ayi. Uthengawo sunasanduke moyo mkati mwawo. Ukabwera uthengawo amaukana. Chifukwa chake tikupeza zidani, tikupeza kumenyana pakati pathu. Nawo atumiki omwe kumamenyana wina ndi mnzake, kumachitirana sanje zinthu zimene sizimene zizifunikira. Timene tikhale anthu odzichepetsa, anthu odzala ndi chikondi. Haleluya! Osati tingokhala anthu ongoumbidwa kuthupi, kungosunga matsitsi athu, tavala madiresi athu abwino, haleluya, koma mkatimu muli mowola, muli zidani, pakamwa pathupo pali powola, zoyankhula zoipa. Haleluya! Tisakhale anthu amtundu woterowo ayi, koma tikhale anthu amene mzimu wa Khristu weniweni ungakhale mwa ife, mkwatibwi, chifukwa uno ni m'bado wa mkwatibwi. Haleluya! eya umene ambuye yesu khristu akubwera kudzatenga ah, u- ana ake kuwala kwake nukuku kumene kulalikidwa koma mukakukana musankha kukhala mu mdima mukutenga chilemba cha chilombo chimenechi aleluya ndiye tinaona kuti ah, pa vesi tawerenga kuchivumbulutso 13 ilo Akuti, uh, icho chinachita kuti chinapereka mpweya ku fano lija. Tili limodzi, eh? pali chirombo, pali fano la chirombo, ndiye palinso chilemba cha chirombo chimene Baibulo chivumbulutso 13 akuti kuti amene ali nayo nzeru adziwe kuti chiwerengerocho n'chandani cha munthu si cha matenda nchifukwa chake si covid-19 ni matenda amene ni cha munthu ndiye nkhani imeneyi yakuti munthu wake ni ndani ni pamene timpeza paulo akuyankhula za munthu wa tchimo amene ali mu mkachisi namachitira zinthu zonse za mu- mu- kuchitira mwano zinthu zonse za mulungu munthu amene ni ndani ni papa tili limodzi eya munthu wake name chifukwa chilombo chikambidwa apa pachi chilombo ni mphamvu Imeneyi ni mphamvu ya Mdyelekezi imene yudzuka m'nyanja umu. Paja nyanja taona n'cigulu ca wanthu. Tili limodzi eh? Ni mphamvu imene yadzuka ku Vatican kumeneko. Aleluya! Nde fano ni WCC, citaganya ca machalichi ici. Paja taona kuti mwathetheka ti mahule, tiana tamahule mu nthawi timene tucita ngati mami wawo wacigololo uja. Aleluya! Ndiye taona kuti papayu. wakhala akuyendayenda kupanga migwirizano ndi matchalitchi. Akubwereranso kwa ndani? Kwa mami wawo, akupanga nawo mgwirizano. Mgwirizano umenewo ni wodabwitsa. Ngakhale Asilamu aulowanso momwemo. Akuluakulu a matchalitchi aulowa mmenemo. Ndiye fufuzani kuti kodi akuluakulu a mpingo wanu ku headquarters kwanu sanalowe umenewo? Ndiye fano la chilombo chimenechi. Papa ali pa mpungwepungwe woti apange chipembedzo chimodzi komanso alamulira dziko lapansi afuna apange boma limodzi la dziko lapansi komanso afuna apange currency imodzi ndalama imodzi yakuti kutsogoloku mkwatulo ukangoti wachitika zonse zolinga zakezi zitheka limodzi ndipo pa nthawi imeneyo adzakakamiza wina aliyense kuti agwadire ku mfundo kwa ulamuliro wake amene adzakana Bible ikuti adzaphedwa adzaphedwa amene aleluya ndiye kudzakhala kukakamiza idzakhala nthawi yoofya imeneyo ndiye mukhoza kuona ati nambala yake ni ya munthu munthu wake ni wa tchimo ku vatican uko kuli mawu akuti viscaris filidei brother branham anapitako anakawona mawuwo mawuwo amatanthauza kuti wolowa m'malo mwa yesu khristu vicar instead aleluya Wolowa mmalo mwa Yesu Khristu ameneyu, papa, amene amakhala ni ulamulilo wokhulupilila mac, khululukila macimo, amanena zinthu ngakhale zosiyana m'Baibo, aleluya, koma anthu amacita cifukwa amati ni Yesu Khristu pano pa dziko lapansi. Koma zimene akucitazo ni zamwano ku Mawu a Mulungu. Nanga homosexuality imakambidwa ija ni Mawu a Mulungu? Aleluya! Ndiye mawu a Viscaris Filideiwo mukawelenga ti ma Roman numerals amatipangitsa ife add ku 6 double 6 haleluya sindidziwa kuti kaya zinakhala bwanji koma zinakhala mwachoncho nchifukwa mulungu anaoneratu kuti nambala imene ni ya munthu ndiye ichokera kumenekoko haleluya ndiye apanga migwirizano ni matchalitchi awawa chimene lili fano la chilombo ndiye kutsogoloku kudzakhala kukakamiza kuti munthu agwadire ku mfundo zake adzakhala ni ulamuliro wakuti adzatenga ngakhale ulamuliro pa ndalama mafumu a dziko lapansi adzagwadira kwa iye chifukwa ndalama idzakhala ndi iyeyo nthawi yake ikubwera ndipo ni inoyi chakuti mkwatibwi wa Ambuye Yesu Khristu, ana a Mulungu amene adzutse maso awo, awone kuti nthawi ya chiwombolo yafika, ili pafupi. Tisoweka tidzadzidwe ni Mzimu Woyera, tikhale ni mafuta okwanira mu nyali yathu, zathu, amene ni Mzimu Woyera. Isamawale mwa dii mu nyali yathu. Aleluya! Tiyeni tikokereni pamene pali chikondi chikusowa, mtendere, chimwemwe, ni zonsezi. chifukwa nthawi yakudza kwa Ambuye wathu yafika. Nde mwakhoza kuchiona chilemba cha chilombo chisindikizo cha Mulungu chi koseku kuku chisindikizo cha Mulungu ni ubatizo wa Mzimu Woyera umene umasindikizidwa kwa amene ali pakupembedza koona ana a Mulungu amene nthawi zonsezi. Chilemba cha chilombo ni anthu amene akukana ubatizo wa Mzimu Woyera'wo amene ali mu kupembedza kwabodza kwa Mdyerekezi. Ali achipembedzo ndithu, pansi pa dzina la Chikhristu, koma zimene achita n'zochitira mwano Mulungu. Aleluya! Amenewo ni amene ali ni chilemba cha chilombo 666. Ndiye taona kuti pali mkazi wachigololo wamkulu amene'yu, huleyo, amene. Aleluya! Tiyeni tibwere ku Uthenga woona uwu, wa Kuwala kwa madzulo kwa nthawi yathu, wa William Marrion Branham. Ambuye akudalitseni.